Mm. Ugh. Oh, oh, oya egwu ụzọ egwu ọnụ

ndị be anyị mma atakọlụ unu mma atakọlụ unu ka mụ na eze egwu ekpili si wee gba mgba ebe ịna

mmadụ ewee kụba aka n'ụzọ m wee jụọ kedu onye na-akụrụ m aka

eze egwu ekpili na anyị ji akọ onwe anyị ọnụ ọ bụrụ ya na-akụrụ m aka ebe enwe omeli Igbo Igbo ngeregwu ode na Igbo. Ọ kpọọ m na-eche enwe Igbo. Ngeregwu na-eche enwe Igbo. M kpọọ onye eze egwu ekpili. Eze egwu ekpili. Kedu ife i ji achọlụ m? Ọ kpọọ m na-eche enwe Igbo. Mụ gedo ntị na o nwere ihe ọ ga-agwa m. sị m na na mmemme nne Nsugbe Ọmambala ọkwa Ayaka Igbo niile Ayaka Nsugbe ọla ji dị ebube na va na abụa gbalị mgba gboo ogbo ya mene Nsugbe wee melie nye ebe sị mụ mana tata na Ọzọemena Igbo n'aka na-agụbe chi ya sị mụ na ọbọdụlụ mụ bụ na-eche enwe Igbo ebe n'ebe ọ bịalị ọ chelị m aka mgba ebe ọ bụ na m melie nye uwe na avansi ọ bụ na o melie m mbụli bala wee naba nsugbe ndị be anyị ka mụ na-ajụ ajụjụ ebe onye kalịla na akali ya ebe maka na a na-esiri igbo bụ ngọ mgbe onye eze egwu ekpili ejụkwala ese ị makwala onye m bụ ka m kwuwe ọ mụ bụ ayaka igbo niile ọ mụ bụ amụsu onye amụsu na-anọ n'ogbe na nsugbe ọ bụ n'egwu ugbo mma ebe amụsụ a na-ejeru ude na ndapụ eze egwu ekpili ọmụ okwu eze amụsụ na-eche enwe igbo na aka na ebe m sị ya na ọ mụ bụ ijele maka ijele na mmanwụ ọzọ a na-agbakọrọ egwu n'ọgbọ

ọkpọle m ọkanyị n'ike enwe pịcha ọkpọ ogwe akpọlụ ọpakọtụ wee tie nye right wee tie nye left odenigbo maba eze egwu ekpili wee sọba ganyaganya mevara mani ka ọ bụ igbe na-ebu ya ebe mụ bụ ayaka igbo wee beli ya ọkani n'ike wee bulu ya n'ọkpa wee tụọ nya n'ala ụmụnne m ndị Igbo unu arụgele m si wee melie eze egwu ekpili ka onye kalịla na akala ike ebe onye kalịla na akala ike ebe odenigbo odenigbo mmanwụ apụwe odenigbo odenigbo mmanwụ na akwa na-eche enwe igbo ayaka nsugbe na ọ mụ na-ekwu ayaka igbo niile nsugbe rọla jide ebube ụfọdụ uche na egwu agụsigo na nsugbe egwu ugbo mma na ịba na-akọrọ ebe ọ na-adị onye ọbụla bakwa bụ ihe maka onye isi a na-eduru okwu onye isi ị na-anụ ukwu egwu na-eche enwe igbo na-eti oke egwu mama mama mama bịa mama bịa na nwa gị nọkwa n'ilo nne m ekwutọsi lote na nwankwọ bịa mama na ayaka nọ n'ilo ebe mma si amanuke wee bịa odenigbo mmanwụ na-akwa ya ma ama ama ama ama ọ bịa veronica nkili ụwa bịa mama bịa na nwa gị nọkwa n'ilo mama bịa na ayaka nọkwa n'ilo nwunye nna m nọ m n'ebe nwunye menesukwu ọmambala ayaka nọ n'ilo alili egbuo m o na ana m akwa ya mma si ọkụzụ wee bịa ka nnaba na nsugbe na mmadụ aka gwụsịrị ọ na nsugbe ekene ndị anyị ji wee bili odenigbo mmanwụ na-akwa ya odenigbo odenigbo ayaka na-akwa ya ka ekene eze dị bụ oke nwa onye ọma na Texas oke nwa na USA na ị ga-adịlịlị onye ọma eji mala obodo eze omemma o na ayaka na-akpọkwanị gị ebe ka nkene onye anyị ji wee bili na nsugbe chief alphonsus obi igbeke oke nwa odogwu na nsugbere ọra oke nwa eji wee mala obodo igwe alphonsus obi igbeke ijele na ayaka na-akpọkwanị gị odenigbo ile mmanwa pụwe ka nkene tony nwoye tony nwoye ogbuefi tony nwoye na-eche enwe igbo ayaka na-ebe tony nwoye na nkenele gị ebe enuwe omenigbo ive onye ji bi ụwa aka onye ga-emeli isi ya ka m naba n'anị ọka ka m je zute ọkwụ m eze akọ ka m naba n'anị ọka ka m je zute ọkwụ m emeke nwa ọgụ eji ọfọ emeke morgan nwanne ọgụ eji ọfọ n'ọka nwanne ọgụ eji ọfọ junior ọbịa gbala onye ilo bali wee kwele emeke na mụ na gị na-adị na mma ọfụma mụ na gị gbalị ndụ na be chukwu emeke nwanne ọgụ eji ọfọ Lumo ka m naba nsugbe, ode n'Igbo mmanwụ apụọ ya. Okwu m gwalị ndị cheli na egwu agụsigo na nsugbe. sọmadịna nwanne m ka ya gụkwu egwu adigwe ka ya gụkwu egwu mụ na onwe m m mụta nwa nwa m ka ya gụkwu egwu azụ ana-akọlọ n'orimili ode n'igbo ode n'igbo ya ka a na-akpọ ndị igbo ka m naba na abagana ka m je zute ezi ọkwụ mụ chief sir calistus obi ọrụ mahadum ọbata obie kụba na ndị abagana niile okenwa na ya ka a na-akpọkwanye gị ka m kene ndị na-etiri m egwu yo ode n'igbo ode n'igbo mmanwụ apụọ ka m kene nwa mbakọgụ eze akọ the second ị malị ive e ji kpọ onye eze akọ Ọ, ine omenigbo ive m ji kpọ onye eze akọ the second bụ na eze me ndị nsogbu abụ ka eze akọ n'anya na va na bụ va kwesịrị ekwesị ọyị va na bụ na va kwesịrị ekwesị ya meli ndị wee tonyite wee tiwe egwu mụ wee kwudo nwa Mbakọgụ ezigbo ọkwụ mụ na mụ na ya na bụ kwesịrị ekwesị

A Power Mike here. A Power Mike here. Oh, crazy Power Mike here. Nwa nwa chikwu na okpo odudu. Odenigbo ọmaba. Power na o nwere ive m agwa gị. Otu ịgba m mkpọ. Na o nwere ive m agwa gị. Emekwana ka Power Mike na Neni. Elesi jido onye giri ike. wee pịa anyị isi na na onye giri ike wee narọ mmụọ ikilitele pawa mike isi kpado ka na-aghọghọ nwada wee lere ihe ka nwa ebe n'izu ochi na-enye n'ego karịrị na amụla m abụ m onye komedi owe tv gba onye ọbụla wee gbawa egwu owe tv gba ayaka igbo wee gbawa egwu ebe odenigbo odenigbo mmanwụ apụwe ka m kenezie nna m ochie nna m ochie onye ichi ya na ị ga-adịlele Tụa, seba. onye echichi onye echichi ezigbo nna m ochie odenigbo mmanwụ na-agba ya ka m kenezie ọbaino ọbaino ọbaino na ị ga-adịlịlị ọbaino na ọkụzụ niile bụ odogwu odogwu oke nwa nwa chi na-emeli ibe odenigbo mmanwụ na-agba ya ndị Igbo niile gedokwe ntị o nwere ezigbo ọkwụ mụ ya-agwa okwu ebe o nwere ezigbo ọkwụ mụ mmenye ndụmọdụ Chikwubụzọ nwa Igboeke onye gburu nwanne ya abụrọ odogwu otu ike kee n'ezi nya ekene na ụlọ ma kolikoli maka na ejirọ ike akpata ego ma kolikoli Chikwubụzọ nwa Igboeke Chikwubụzọ nwa Igboeke ị ga-eme karịa pawa mike na Neni elu esi ji donye giri wee bịa anyị isi na na onye giri wee naba mmụọ chigwu bụ ụzọ nwa igbe eke kpachala anya gị ebe ọ na-abụ nkwuwasị na ayaka igbo a na-ekwu ka ebe o ijele na-abawo ụmụ na mmanwụ lede enyi bụ otu enyi ka ayaka na-efe lede enyi bụ otu enyi ka ayaka na-efe ayaka na ebe ijele n'olu ka ọ na-elu abịa na-agba ogwu onye ọbụla abakwa n'ụlọ onye ọbụla abakwa n'ụlọ abịa na-agbara ogwu ayaka m na-ekwuzi n'elu ma nwoke ribo ma nwoke ribo ma nwoke ribo ayaka o mere bụ ogologo odenigbo